amma ba'd kutamandidwa konse ndi kwa allahu subhanahu wa taala mwini wa zolengedwa zonse madalitso ndi mtendere zipite kwa mtumiki wathu womaliza muhammad sallallahu alaihi wasallam atumiki onse maswahaba onse akubanja la mtumiki komanso asilamu onse kufikira tsiku la kiyama asilamu anzanga mukuyenera kudziwa kuti pamene munapanga chisankho chokhala msilamu kapena pamene munazindikira kuti inuyo ndi asilamu dziwani kuti inuyo ndi nyali yowala koma nyali yake ndi yobisika taonani pamene chinthu chachitika ndipo pamalo pamene pachitikira chinthucho pakhale kuti pali chizindikiro kuti wachitayo ndi msilamu silipita ndi dzina lake la munthuyo kuti che uje apanga chakuti chakuti komano limapita ndi dzina la chipembedzo cha munthuyo kuti msilamu wakuti wakuti uja wapanga chinthu chakuti chakuti ndiye olo pamalopo patakhala kuti amene wachita chinthucho ali ndi chizindikiro cha chipembedzo china chosakhala chisilamu ndipo chizindikirocho ndikukhala choonekera simudzamva kuti wachipembedzo chakuti chakuti chija wapanga chinthu chakuti ndipo kuyambira lero mukuyenera kuzindikira kuti inuyo muli njira yeniyeni njira yowala njira imene ikatilowetsa ku janna insha allah taonani pamene maiko akunja ena amene amakhala kulimbana ndi maiko a chisilamu iwo aja akakhala kuti ala- alakwira m- maiko amenewa a chisilamu sapanga jaji munthu amene wapanga cholakwika chija kutengera ndi chipembedzo chake langizo kwa inu anzanga asilamu dziwani kuti inuyo chikhalidwe chanu ndi chimene chikuonekera kwa anthu aja amakupangani jaji kutengera inuyo kuti mukuchokera chipembedzo chiti ndi pamene muzazindikira kuti chisilamu ndi chipembedzo chenicheni chi- chipembedzo choona chipembedzo chopanda mabodza chipembedzo chopanda kupondereza ngakhale asilamu amasiku apano mchitidwe wopondereza nde ndi chikhalidwe chawo pali zipembedzo zina zosiyanasiyana zimene siziloleza mowa koma tangoonani msilamu amene sanavale m- mokhala ngati msilamu koma anthu aumudziwa ndi msilamu wakaledzera muzamva kuti msilamu wakuti wakuti uja amamwa mowa muzamva anthu ena iyi chisilamuchi ndi cholemera chisilamu si cholemera kulemera ndikunena apa osati kulemera kwa ndalama chisilamu akuti ndi chipembedzo chopereka bize iyayi zimakhala kuti inuyo chikhalidwe chanu mwazunguliridwa ndi zinthu zamachimo kwambiri ndipo kuti mupange kanthu kakang'ono kabwino mmalemedwa ndi inuyo allah chilichonse chimene analetsa ndi kuloleza chilichonse anachiloleza ndi kuletsa ndi cholinga ndipo inuyo ngati simukutsatira chiphunzitso cha mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam wallahi tsiku lina lake mudzalira mudzanong'oneza bondo lanu malingana ndi chisankho chanu Pomaliza penipeni Allahu subhanahu wa ta'ala akulankhula mu surati al-An'am verse number 108 kunena kuti ndipo usawatukwane amene akupembedza mafano kusiya Mulungu kutero kudzapangitsa kuti iwo amutukwane Mulunguyo mwamwano popanda kuzindikira pomaliza penipeni ndikumpempha msilamu wina aliyense payekha payekha kuti azikhala wolingalira pa nthawi ina iliyonse pamene akufuna apange chinthu